Aja TV filɛbagaw an b'aw fo k'aw tanu ka wale ɲuman dɔn Lac Débo TV filɛbagaw an b'aw fo k'aw tanu ka wale ɲuman dɔn n'i ko Lac Débo TV i ko Moti bi an bɛ Moti k'a sababuya kɛ Lac Débo TV y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na se mɔptikaw olu ka commune urbaine ale mɛriba ka se ka na baro k'a fɛ an nana baro k'a fɛ k'a sababuya kɛ an ka nin jɛmukan ye an b'a fɔ nin de ma ko minnu ye dɔkɛlaw ye minnu ye baara kolo kunbabaw kɛ u ka komini kɔnɔ ɔ bi an wulila ka se an ka mɛri de ma ni o ye le maire travailleur n'an k'a ma ko isa kansaye an ni isa kansaye ka nin baro in kɔnɔna na an da bɛna se fɛn caman ma fɛn caman bɛ yen moptikaw fɛ yen n'an ma se k'a faamuya ni ala sɔnn'a ma an ka monsieur le maire bɛna da se a bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bisimila lac débo tv kan ani ayiwa lac débo tv yɛrɛ n'ale bɛ daminɛ moptikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni bɛɛ b'a dɔn kɔni ko lac débo a bɛ daminɛ moti ɔ o mɛri fana de b'an bolo kɔrɔ eh, monsieur le maire isalamu aleykum i ni ɲantuma i bisimila foli fɔlɔ jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma eh, merci pléa n bɛ n'i ka équipe bɛɛ fo i y'a fɔ cogo min ne tɔgɔ ye isa kansaye ne ye mopti commune urbaine maire ye mhm. san duuru nata in kɔnɔna na san duuru laban in kɔnɔna na élection laban minnu kɛra sisan n'o ye décembre novembre le 26 euh, novembre élection minnu kɛra o kɔnɔ donc an y'o o élu de ye donc nin y'an ka mandat fɔlɔ ye donc euh, an bɛ baara la yanni ka don kuma na fɔlɔ an bɛ an filɛlibaa bɛɛ fo an bɛ mopti dugutigiw fo an bɛ mopti alimamu fo an bɛ jeunesse fo an bɛ an ka mopti meri kɔnseyew bɛɛ fo ani mopti azanw bɛɛ azan minisipow bɛɛ minnu bɛ baara kɛ an nɔfɛ mopti ani k'an porofite ka mopti population bɛɛ fo eh, sadani na donc o de b'an bolo k'a fɔ an lamɛnbaa bɛɛ n'an filɛlibaa bɛɛ ye sisan n'ala sɔnna wa ayiwa monsieur le maire Isa Kansaye n'o ye commune urbaine de Mopti ale maire ye an b'i fo n'i y'a ye an wulila ka s'i ma i ye baara caman k'i ka commune kɔnɔ baara ninnu jaabi bɛ ka ye dɔɔnin dɔɔnin ɔ an b'a fɛ ka min sidɔn sisan an y'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ mali kɔnɔ nin waati in na jadisiw nana u ye fɛn caman tiɲɛ ɔ ni maa min bɛ mopti région dɔn dɔɔnin n'i taara mopti dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ jigin turusiw de la k'a fɔ ko turusiw de tun bɛ mopti developpe ka caya an y'a ye k'a fɔ turusiw ka nali sumayara wala a jɔra yɛrɛ ɔ nka o bɛɛ la an ɲɛ b'a la k'a fɔ monsieur le maire ka baara ma jɔ baaraw bɛ ka taa ɲɛ komini bɛ k'a ta sɔrɔ o sera ka kɛ cogo di e sera k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ cogo di ani e hakilila ye mun ye jadisi ko in yɛrɛ la i bisimila ɛɛ mɛti pileya hali bi an bɛ an filɛba bɛɛ fo i y'a fɔ cogo min mopti ye komini uribɛni ye mopti bɛ santiri kɔnɔ bi n'i ye mopti ta k'a lajɛ bi mopti région yɛrɛ ta donc n bɛ n porofite k'o fana fɔ ne yɛrɛ ye mopti mɛriw bɛɛ ka perezidan ye mm. eh, la coordination régionale des de, de municipalités de la région de mopti mm. donc ce qui englobe 108 communes mm. de la région ne y'olu ka ɲɛmaa ye donc oh, n b'a f'i ye dɔrɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ mopti bi mopti région eh, i bɛ se k'a fɔ dɔrɔn bi bi n'an bɛ yɔrɔ min kunu an bɛ se k'a fɔ eh, komini kɛmɛ ni seegin min bɛ région kɔnɔ ni komini kelen tɛ min mɔgɔ bɛ se ka sigi k'a fɔ ko sini fɛn tɛ se ma fɔlɔ fɔlɔ o ye mopti komini urbaine ye sinon les 107 communes aujourd'hui i tɛ se ka yɔrɔ ye min ko ko mɔgɔ tɛ yen k'u daga yɔrɔ tɛ yɔrɔ min n'o ye aw bɛ ka fɔ min ma jadisi ni groupe armé an bɛna don kuma wɛrɛ la k'o fɔ ne t'a jate ne t'u jate groupe armé ni jadisi mais n'i y'a ta nin zone bɛɛ ka mɔgɔ bɛɛ bɛ boli ka yɔrɔ min sɛgɛrɛ o ye mopti komini ye donc mopti kɛra yɔrɔ bi bɛɛ nana centre ka deplacew mɔgɔw mɔgɔ dɛsɛbaatɔw bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ problème sɔrɔ binkanni o binkanni bɛ kɛ mɔgɔ kan bɛɛ nana i yɛrɛ sɔrɔ mopti komini kɔnɔ k'a sababuya kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen mɔgɔ faga minnu bɛ yen dugu jeni minnu bɛ yen ani siya kɛlɛ minnu bɛ yɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ entre guillemets o kɛra sababu ye ka mopti lafa bi donc ko gɛlɛyaba bɛ mopti region na bi donc mopti problème fɔlɔ i y'a fɔ cogo min o problème nana kɛ ka kɛ sababu ye bi mopti ka laada kɔrɔ la n'o ye min ye mopti ka activité principale min ye mopti i y'a fɔ o ye tourisme ye o ye bagan mara ye o ye jɛgɛ mɔ ye o ye sɛnɛkɛ ye donc nin bɛɛ jɔra k'a sababuya kɛ crise ye mopti dɔnni min ni tourisme i y'a fɔ cogo min tuguni dans le pays dogon n'i y'a jateminɛ bi turusimu tɛ mopti region kɔni tɛ o mali bi bi na turusi yɛrɛ tɛ se ka na mopti k'a ta centre fo nord bɛɛ donc mopti y'o dɔ ye mais mopti mɔgɔ minnu tun bɛ balo turusimu n'i y'a jateminɛ jeunes minnu tun balo bolo sarada kɛmɛ o kɛmɛ i bɛna sɔrɔ mɔgɔ biwolonwula bɛ jeunes minnu tun balo ye turusimu dɔrɔn ye n'i y'a ta hôtel hôtel hôtel bi mopti region na bi n'i y'a ta hôtel kɛmɛ o kɛmɛ n'i y'a ta bi min datugulen bɛ bi seegin bɔ donc o ye gɛlɛya ye min bi kɛlɛ ka se ka fɛn kɛ o mana bɔ yen tuguni n'i ye économique kuma n'i y'a ta tuguni mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ baara kɛ parce que transport sira fana fɛ agence de voyage minnu bɛɛ bɛ yen a bɛɛ jɔra mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tun ye guide touristique n'u bɛ nin boliboli bɛɛ kɛ olu bɛɛ jɔra bi a dun bɛɛ chef de famille ye donc n'i y'a jateminɛ crise in nana ka na sababuya min créer Mopti bi a kɛra fɛn bi min n'i y'a jateminɛ mopti yɛrɛ ekonomi an b'a fɔ a jɔlen de don ka sababu kɛ ni kirisi ye mɛ mɔgɔw ni gɛlɛya bɛ dugu la ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ c'est vrai gɛlɛya bɛ yen mɛ ɛseke an b'an sigi ko gɛlɛya bɛ yen dɔrɔn an tɛ baara kɛ ɛseke an b'an sigi dɔrɔn ka gɛlɛya lajɛ dɔrɔn parce que komi a komi ne ye masɔn ye gɛlɛya bɛ yen ka ban masɔnya tɛ ka sɔrɔ ne bɛ sigi fo ni masɔn nana don min ne hakili la komi gɛlɛya bɛ yen ne tun ye masɔn ye bɔn komi gɛlɛya bɛ yen ne bɛna lɛgɛ sisan ka kɛ manevuru ye komi gɛlɛya bɛ yen ne bɛna lɛgɛ komi ne bi ne bi a tɔgɔ di ne bi reparateriya baara de kɛ ne hakili la ne bɛna o bila sisan parce que fɛn tɛ ka sɔrɔ o la moto tɛ sɔrɔ ka dilan fɛn wɛrɛ tɛ sɔrɔ ka dilan i jɔ ne ka taa jɛgɛ feere kɛ a komi ne ye jɛgɛfeerela komi jɛgɛ tɛ sɔrɔ ka ban a est ce que ne tɛ baara wɛrɛ bolo ɲini k'a da wa

cakɛda ye min fana kɛlen bɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ ka mɛriw faralen ɲɔgɔn kan n'o association bɛ faransi n'o ɲɛmaaba bɛ eh, faransikaw bolo ye olu fana b'an dɛmɛ ni dɛmɛ caman ye an bɛ tila ka don kɔnɔna komi projet kuma fɔ olu sababuya kɛra ka kɛ an sera ka fiɲɛbɔda sɔrɔ ka se ka baara caman bolo da o mana bɔ yen tuguni gɛlɛya bɛ tiɲɛ don n y'a f'i ye mɛ an sera k'an jija min ye mopti yɛrɛ resursi ye n'o ye komin ka resursi ye komin yɛrɛ bɛ balo minnu na n'o ye an ka équipements marchands ye n'o y'an ka sugu ye n'o y'an ka tedereliw ye n'o y'an ka eh, salenw ye olu faralen ɲɔgɔn kan ani eta bɛ dɛmɛ min ɲɛsin kominw ma olu kɛra sababu ye ka se ka hali bi ka se ka komini yiriwa ka se ka fɛɛrɛ ɲini pour que an bɛ se ka baara baara boloda an bɛ se ka boloda o sira nɔfɛ an sera k'an jija ka se ka fɛn dɔw bɛ yen k'olu to yen parce que ni gɛlɛya nana i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'olu bila i bɛ fɛn wɛrɛ de ta n y'o de f'i ye n ka kuma na donc kɔnɔna de la an y'an jija ka se ka fɛn caman ye ka se k'o réaliser olu baara ninnu kɔnɔna na donc voilà un peu crise bɛ tiɲɛ don mais an bɛ an professeur k'a fɔ crise in kɔnɔna na o de kama an sera ka nin baara ninnu kɛ parce que an y'an jɛra fɛn dɔw kɔ ka se ka fɛn dɔw boloda pour que projet minnu bɛ yen ka se ka jeunes dɛmɛ baaraw la ka se ka fɛn wɛrɛw kɛ pour ka se ka olu baara ninnu kɛ quoi donc voilà un peu plus an sera ka o de y'an bila hakilina minnu y'an bila an ye sira sɔrɔ cogo min dana minnu tora ni partenaires cɛ dɔw dara an na k'a fɔ ne hakili la gɛlɛya bɛ don min de i teri ka boli k'i magɛn donc an y'o hakilina sɔrɔ an ka partenaires y'o hakilina sɔrɔ u man kan k'an bilalen to ten u ka se k'u kɔfilɛ mopti region na donc o kɛra baara ye min vraiment bi an b'a fɔ alhamdulilayi a ye nɔba bɔ komini kɔnɔ ko wala ayiwa monsieur le maire euh, de la commune urbaine de Mopti an ye faamuyaliba sɔrɔ o la hakili la k'a fɔ nin baara ninnu ye wulikajɔ ni cɛsiri de ye eh, maa min ka économie fanba kun sigilen don turisiw kan n'o jɔra mali yɛrɛ fan bɛɛ donc n'a sera ka baaraw kɛ hakili la o ɲɛna kosɛbɛ donc an b'a fɛ ka min sidɔn sisan an y'a ye k'a fɔ monsieur le maire n'an ye bɔlɔlɔw sanfɛlaw lajɛ kuma dɔw la n'an ye mɔtikaw yɛrɛ dɔw lamɛn u b'a fɔ ko baaraw bɛ sen na komi seli yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ɔ e yɛrɛ bɛ se ka baara kolo kunbaba jumɛn fɔ i ka manda in kɔnɔna na i sera ka minnu kɛ i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an filɛbagaw ye wa effectivement ile y'a fɔ cogo min an ye baaraw kɛ n y'a fɔ cogo min an bɛna lajɛ ka an sera ka dɔw kɛ parce que baara fɔlɔ ye jumɛn ye fɔlɔ fo i ka service bila condition dɔ de kɔnɔ min bɛ se k'u bila ka baara kɛ parce que an nana an nana a sɔrɔ service bɛ cogo dɔw la il faut que an bɛna service min rendre population ye fɔlɔ o service ka kɛ fɛn min population bɛ se k'i yɛrɛ retrouver a kɔnɔ n'o ye d'abord fɛn fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ yen min kan ka kɛ parce que an bɛna service min di ça c'est la charte de l'usager c'est à dire que ni mɔgɔ nana mairie kɔnɔ i kan ka taa yɔrɔ jumɛn i bɛna mun de ɲini i bɛ fɛn min ɲini a bɛ joli don pour que i kana taa don fili kɔnɔ parce que kow bɛɛ i k'a ɲini k'a dɔn o de ka fisa i ka taa don ko wɛrɛw la o kɔnɔna na an ye harmonisation dɔw kɛ mairie kɔnɔ ka se ka na ni informatisation dɔ ye ka se k'an ka état civil ninnu mɔgɔw ka wolosɛbɛn fɛn minnu la ka se k'olu informatiser ka se k'an ka service ninnu minnu bɛ wari minnu bɛ wari fara ɲɔgɔn kan n'o ye service financier ye olu bɛɛ informatiser avec le logiciel recode pour ka se ka fɛn kɛ ka se ka service yɛrɛ bɛɛ améliorer an ka état civil yɔrɔ yɛrɛ ka se k'olu améliorer pour que vraiment mɔgɔ minnu bɛ usager minnu bɛ yen u ka se k'u yɛrɛ retrouver a kɔnɔ u ka baara ka se ka kɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ olu kɛra baara fɔlɔ minnu ye service yɛrɛ taabolo ye n'i ko i bɛ mɔgɔ bila baara kɔnɔ il faut que i k'ale bila condition na fɔlɔ pour que ale bɛ se ka baara ɲɛnama kɛ ka résultat d'i ma donc o kɔnɔna an sera k'olu baaraw kɛ ka se ka nafasɔrɔ sira yɔrɔ caman dayɛlɛ n'o siraw de ye n y'a fɔ cogo min avec l'aide des partenaires an sera k'olu baara ninnu caman sabati donc n'i ye jateminɛ kɛ bi an ye baara minnu boloda ni si on prend le domaine de l'éducation aujourd'hui ne bɛ se k'a fɔ n ko an ye objectif minnu an ye minnu tun bila an y'o atteindre n'an ma tɛmɛ a kan parce que pour la première fois commune kɔnɔ bi an ye an ka manda in kɔnɔna na an ye ekɔliso min jɔ a ka ca ni ekɔliso bi saba ye minnu jɔlen bɛ an bolo yen nɔ dɔ wɛrɛw b'an bolo an kan ka tan ni fila wɛrɛ jɔ ɲinan ni ala sɔnna a ma ka fara a kan an ka ekɔliso dɔ ci ka se ka ekɔliso tan ni fila jɔ o y'an ka dɛmɛbaa ɲuman dɔ n'o ye aimf ye olu fana an ka dɛmɛbaaw minnu y'an dɛmɛ kosɛbɛ donc ekɔliso tan ni fila minnu jɔ o bɛ kɛ mopti abdoul niang la donc o mana bɔ yen an ye ekɔliso dɔ jɔ mopti komoguel de la n'o ye ekɔliso kɔnɔntɔn ye kilasi kɔnɔntɔn an y'o jɔ yen donc o mana bɔ yen bamakɔ kura n'o ye sevare ye an ye kilasi wɔɔrɔ jɔ yen ani magazɛn n'a fɛnw an y'o jɔ madina kura an ye ekɔliso jɔ yen an ye ekɔliso wɔɔrɔ jɔ yen fana ani an ka partenaire dɔw fana y'an dɛmɛ ni ekɔliso kilasi saba ni dɔgɔtɔrɔso ni misiri ni ka se ka ani balontan yɔrɔ an y'o jɔ yen ka basikɛtikɛ yɔrɔ jɔ o kɔnɔ o mana bɔ yen tuguni an ye baara wɛrɛw kɛ ekɔlisow kɔnɔ an y'an ka ekɔliso dɔw bɛ yen ko robert sise groupe robert sise an y'o fana renouveler à 100 pour cent à plus de 300 millions donc o renouveler ka se ka a fɛnw bɛɛ falen o mana bɔ yen ekɔliso wɛrɛ b'an bolo tuguni n'o bɛ on l'appelle l'école de quartier mais communément appelé eh, Samasori Ɲɛntawo an y'o fana an ye kilasi an y'o bɛɛ ci ka kilasi tan ni seegin jɔ yen nɔ donc à peu près an ye baara minnu kɛ ka se ka ekipe tuguni ka ka se ka seziw ni fɛnw ta ka bila o kɔnɔ donc olu fɛn olu olu fɛnw kɛra dans le cadre de l'éducation donc o mana bɔ yen tuguni eh, n'an ye sante ta fana o fana b'o cogoya la il y a six centres de santé à Mopti qui sont du domaine de, euh, de la mairie olu fana olu bɛɛ ka olu bɛɛ renove ka minɛnw ɲini k'a di an ka santiri ma an ka sesɛri an ka CSCOM ninnu ma ka se k'u dɛmɛ u ka baarakɛ minɛnw na k'u dɛmɛ kondisɔn na hakilina b'an na tuguni hali ɲina yɛrɛ ka se ka hali bi ka se k'u renforcer n'o ye n'i ma kɛnɛya kɔni fɛn o fɛn fɛn bɛɛ bɛ kɛnɛya de bolo an ka se k'an jija olu la ka se ka o baara boloda min ye kɛnɛya fanfɛla ye donc an sera k'olu fana o fana n'Ala sɔnn'a ma an b'o tɔ renforcer ɲina ka se ka olu baara ninnu fana kɛ min ye domaine de, de la santé o mana bɔ yen domaine des infrastructures bɛ yen infrastructure ninnu ye jumɛn ye o ye siraw ye an ye financement dɔ sɔrɔ n'o ye eh, PACUM ye mm. donc n'o ye projet d'appui aux communes urbaines du mali mm. donc an ye financement sɔrɔ o la an ye sera ka deux voies dilan sevare mm. kɔnɔna na n'o ye o bɛ bangitaba rond-point ba yɔrɔ la an sera ka voie fila dilan o yɔrɔ la an y'olu baara ninnu kɔni boloda o mana bɔ yen tugun an ye baara wɛrɛ boloda n'o bɛ o fana ye ça c'est la rue cinquante-quatre an y'o fana renforcer ka se ka gudɔrɔn da olu fana kan olu fana dilan n'o ye sira fanfɛla ye donc o ye o yɔrɔ ninnu fana ye n'o ye infrastructure ko ye min ye sirako ye mais chaque année faut le rappeler an bɛ kare damadamani ta ka se ka bɛlɛ bɔn ka se ka gratter ka se ka latiriti bɔn ka sira dɔw ka se ka sira dɔw labɔ parce que ekonomi yɛrɛ sirilen bɛ sirako de la donc n hakili la an sera ka olu baara fana kɛ n'o ye eh, o fana sira ye o mana bɔ yen on a un projet pour la jeunesse qui dure sur trois ans et eh, qui doit prendre en compte à peu près 4000 jeunes o 4000 jeunes min kan ka ta ni o 4000 jeunes o projet tɔgɔ ye projet actif donc qui prend en compte euh, euh, les projets euh, à impact rapide n'o ye projet minnu ka se ka n'o nafa sɔrɔ sɔrɔ ka teli donc an b'o bila minɛn minnu kɔnɔ o ye bagan maraw ni menuiserie ni maçonnerie ni eh, coiffure ni restauration ani eh, antenne parabolique ninnu dilanni ni eh, panneau solaire ninnu dilanni donc an y'olu baara ninnu daminɛ olu bɛ yen mɔgɔ minnu ye projet sɔrɔ sisan an bɛ yɔrɔ min bi a bɛ taa mɔgɔ ba kelen na déjà donc o ye mopti région ye donc mopti commune yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ min y'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ kɛmɛ duuru bɔ donc n'a kɛla o ye jeunesse fanfɛla ye min sera ka se ka olu dɛmɛ fana kɛ

an ye avec le centenaire même an sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mopti san kɛmɛ baara la donc u ka mopti bɛɛ mobiliser aw y'o yɛrɛ ye donc att ni bubu nana ka na olu activité yɛrɛ kurunbonkari yen ka se ka activité yɛrɛ kɛ fɛnba ye an bolo quoi donc à peu près olu sera ka olu baara ninnu caman sinsin commune kɔnɔ ka se ka olu baara ninnu kɛ quoi donc on a fait des forages Et presque on est dans presque tous les quartiers de Mopti mm. où on est en train de faire des forages. Mm, mm. Donc euh, pour que mɔgɔ bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min donc ji sanumanw ka se ka sɔrɔ parce que ji gɛlɛya bɛ yen il est bien quand même que mɔgɔ ka se ka ji sɔrɔ yɔrɔw la ka se ka fɛn caman kɛ donc olu baara ninnu de ye baara kunbaba dɔw ye minnu kɔni ye kɛlen don fɔlɔ an bɛ hali bi an bɛ taalen ɲɛfɛ an bɛ ka jateminɛ toujours eh, dans les perspectives que nous avons eh, ka se ka hali bi ka se ka o de renforcer eh, an b'o baara minnu kɔnɔ ka se ka hali bi ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ ɲini hali bi mɔgɔ bɛ min ɲini na ni n'o ye an ka espaces verts ye ka se k'olu labɛn ka se ka an ka rond point dɔw labɛn donc an b'an profiter mɔgɔw caman ye dɛmɛ fana kɛ ka ɲɛsin an ma n'o yɔrɔ ninnu ye an ka a tɔgɔ di mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu y'an dɛmɛ n'o ye moptikaden dɔw ye n'u bɛ k'an dɛmɛ ka monument dɔw kɛ donc donc amadu baba tarawele ale ye an dɛmɛ ka monument dɔ kɛ donc sanusi tarawele fana sanusi ɲɛntawo o ye n dencɛ ye donc ale fana y'an dɛmɛ ka pɔn dɔ dilan mopti commune kɔnɔ donc ka se k'an dɛmɛ toujours donc motikaw bɛ ka baara kɛ kosɛbɛ ka se ka ɲɛsin commune ma donc o ye belebele bi c'est une première k'a fɔ motika denw yɛrɛ bɛ se ka wuli ka mairie dɛmɛ ka se ka baara kɛ minnu se bɛ mɔgɔ minnu ye minnu bɛ se ka relation mɔgɔw ninnu na u ka se k'an dɛmɛ hali bi an b'o de fɔ baara in tɛ mɔgɔ kelen baara ye c'est un travail d'équipe oui. et que an bɛ fɛ bɛɛ k'i retrouver a kɔnɔ donc euh, k'an profite dɔrɔn k'a fɔ hali bi eh, la porte est grandement ouverte pour tous les projets mm -hmm. pour le développement de la commune de Mopti a ka d'an ye bɛɛ k'i retrouver i n'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ kan ka kɛ cogo min mhm. mɔgɔ caman baarala dɛ mhm. mais nin ye mɔgɔ damanin minnu ye u seko fana kɛ k'an to an ka eh, an ka mandat in kɔnɔna na mhm. ayiwa lac debo tv filɛbagaw halisa ni monsieur le maire de bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye moti komini mɛri ye n'an k'ale ma ko isa kansaye a bɔra k'a da don baara kulu kunba caman na sisan min ni aw ye soma sabanan sɔrɔ o la ɔ monsieur le maire i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na i da sera sewari ma k'a fɔ aw ye baara dɔw kɛ sewari an dun ye tile fila in na k'a fɔ mankannin dɔ tun bɛ yen ko sewari yɛrɛ b'a fɛ k'a yɛrɛ ta ka bɔ moti la e dun ye moti mɛri ye yala e hakilila ye jumɛn ye n'e ka yeta ye jumɛn ye o la ɛɛ i y'a fɔ cogo min effectivement

donc nous sommes en démocratie donc a kan bɛɛ k'i ka miiriya n'i ka hakilina fɔ i ka sigida kɔnɔna na i bɛ fɛ ka sigida kɛ cogo min i n'a fɔ tɔw bɛɛ wulila k'a kɛ cogo min donc euh, ne ye sɛwɛrɛka ye ne ye mɔputika ye donc ne y'a bɛɛ de ye quoi aujourd'hui je suis maire de la commune de mɔputi k'a fɔ ko sini mɔputi ka kɛ district ye ne b'a fɔ alhamdulilayi de o y'an ka fana ka kunnawolo ye sɛwɛrɛ ka kɛ commune ye o tɛ hakilina wɛrɛ ye donc ne hakilina nin hakilina sugu n'a bɛ na an bɛ fara ɲɔgɔn kan de k'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo di donc nin tɛ mɔgɔ kelen baara ye motika t'a la sewɛrɛka t'a la sewɛrɛ yɛrɛ ye moti ye déjà donc a ka kan nin hakilina minnu bɛ yen a ka ɲi mais pour que ka se k'a baara sinsin a b'a renforcer cogo di an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka hakilinaw lajɛ ka potentialitéw lajɛ k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo di mais mɔgɔ kelen fɛn tɛ wa tile kelen ko tɛ i bɛ se k'a baara daminɛ a bɛ taa wolo don bɛ to dɔn mais ni bɛɛ de b'a kɔnɔ fanga b'o de la donc ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn n b'a fɔ baara ɲuman don mais a ka ɲi bɛɛ k'i yɛrɛ retrouver a kɔnɔ bɛɛ tout le monde c'est pas parce que e ye sewarika dɔrɔn ye e bɛ n'i jɔ dɔrɔn ko e de ye sewari ka dɔn e bɛ fɛ sewari ka kɛ tan i b'a jateminɛ mɔgɔ min bɛ sewari mɔgɔ minnu bɛ moti u yɛrɛ de bɛ sewari o mɔgɔ minnu bɛ mopti ninnu mɔgɔ minnu bɛ taa sugu jɔ sewari ninnu u bɛ bɔ mopti de mɔgɔ dɔw bɛ taa sugu jɔ mopti u bɛ bɔ sewari de mɔgɔ dɔw ka du bi sewari de u bɛ si mopti mɔgɔ dɔw ka du bi mopti u bɛ si sewari de n'i y'a jateminɛ nin bɛɛ bɛ yen de k'an ka jateminɛ kɛ nin bɛɛ de kan ka sɔrɔ a kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen minnu bɛɛ bɛ kan ka nin boliboli kɛ il faut que bɛɛ de ka sɔn population bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan de k'a fɔ ko sewari ko tɛ mopti ko de don donc n'an bɛ kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ kelen o ka fisa dɔw ka bɔ ten dɔrɔn ka nin kɛ quoi donc hali bi ne bɛ min fɔ dɔrɔn ensemble de nous pourrons mɔgɔ kelen tɛ se ka mɔgɔ kelen bolo tɛ se ka bɛlɛ ta quoi voilà